Trí dó haon náid beo Dia dhaoibh, seo Brian arís, agus de ghnáth bheinn ag cur taifid mar seo suas ar an suíomh nuaíocht as Meiriceá, ach rith sé liom, b'fhéidir nár cheart dom a bheith ag cur na léirmheasanna suas ar an suíomh sin nuair nach nuaíocht iad, agus mar sin Cé go bhfuil cúpla léirmheas ar an suíomh eile nuaíocht as Meiriceá, tá mé ag cur, beidh mé ag cur na léirmheasanna as seo amach suas ar mo chuntas ainmneach, más ceadmhach dom sin a rá, sé sin cuntas Bhriain Uí Bhroin. nó Brian Éanna nó cibé ainm a úsáidtear. Tá mé ag déanamh aithris inniu ar an léirmheas sa New York Times ar an leabhar The Name of God is Mercy. ón bPápa Proinsias agus, mar a thuigeann sibh, ós rud é go bhfuil an léirmheas as Béarla, beidh mé ag coinneáil na n-ainmneacha, ainm an leabhar as Béarla, fiú muna gcreideann tú gur cheart dom. Sin é mo chinneadh. Le linn a oiliúna mar shagart Íosánach sna seascaidí, chaith Jorge Mario Bergoglio, a. Ainmníodh Pápa de, tríocha, ceathracha bliana dár gcíonn, caoga, ne? Chaith sé trí bhliana ag múineadh litríochta agus siceolaíochta san Airgintín. Siad na clasaicí is mó a mhúin sé, a leithéid El Cid, Ach nuair a nocht na mic léinn suim in údair mar Antonio Machado, Fernando de Rojas, mhúin sé iadsan freisin, sé sin, na leabhair sin, na húdair sin, mar bhealach grá don litríocht a chothú ina mhic léinn. Ghríosaigh sé na mic léinn chun scríbhneoireachta freisin agus d'iarr sé ar a chara Jorge Luis Borges, slám dá scéalta,

an bua múinteoireachta seo, maraon leis an bhfís chuimsitheach atá aige ar an domhan agus an tréith gnaíúil grámhar atá aige, agus tá, agus is féidir iad seo a fheiceáil sa leabhar nua seo, The Name of God is Mercy. sraith comhráití suimiúla léiritheacha le Andrea Tornielli, iriseoir na Vatacáine, comhfhreagróir na Vatacáine don nuachtán La Stampa. Séard is príomhthéama don leabhar ná Trócaire, mar a thuigfeá ón teideal, agus na fáthanna gur ghairm an Pápa Proinsias an bhliain seo, 2016, mar Bhliain na Trócaire.

comónta i saothar an Phápa Phroinsias ná. tábhacht an mhaithiúnais agus trócaire Dé, agus d'fhan siad sin mar théamaí lárnacha i dteachtaireacht an Phápa roimh sular deineadh pápa dó agus ina dhiaidh. Labhraíonn an Pápa Proinsias faoin ábhar seo, faoin téama seo as doimhneas mothúchán a thagann as na blianta a chaith sé ag ministriú ar na bochtáin i bplódcheantracha i Buenos Aires. Is é lárnachas na trócaire, dar leis an bPápa Proinsias, an teachtaireacht is tábhachtaí a thug Íosa Críost. Tá trócaire bunúsach, mar is peacaigh gach éinne a bhfuil maithiúnas Dé ag agus grásta Dé ag teastáil uathu,

na tríú mílaoise. Ní hamháin cogadh agus bochtanas agus eisiamh

Cuireann téama na trócaire meafar ar fáil don Phápa Proinsias freisin trínar féidir leis friotal a chur ar an aidhm atá aige an Eaglais Chaitliceach Rómhánach a chorraíl. agus is téama is clár oibre seo a leag sé amach cheana féin sa cháipéis toirtiúil sin Evangelii Gaudium, sé sin Lúcháir an tSoiscéil. a cuireadh amach mí na Samhna 2013. Níor cháipéis an rud sin i ndáiríre ach forógra. Forógra a mhol gur cheart an chumhacht a dhí-lárnú amach as an Vatacáin agus í a scaipeadh ar fud na hEaglaise. Cháin sé éagóir eacnamaíoch agus d'iarr sé orainn fócású ar riachtanais siúd a mhaireann ar na ar an imeall agus ar siúd atá nó a bhraitheann díchumhachtaithe. Macalla é seo, macalla é an dearcadh seo ar theagasc Naomh Phroinsias é féin, ar leis an t-ainm a thóg an Pápa seo, ar ndóigh, ag rá gur cheart don Eaglais í féin a thoirbhirt. do na bochtáin, gur cheart don Eaglais filleadh ar a fréamhacha agus ar mhinistreacht slánaithe Íosa Críost.

agus chásaigh an forógra sin na breithiúna duasmánta sin a bhfuil rún daingean acu gach bagairt ar an teagasc a thóch amach. agus gach diall ón theagasc a aimsiú. Leabhar dúshlánach é seo agus leabhar cuí. don am atá ann agus molaimis go mór na húdair, Pápa Proinsias é féin agus an t-iriseoir sin, Andrea ainm dearmadta. Agus sin an méid, sin an méid arbh fhéidir liom a dhéanamh leis an léirmheas seo. Más mian libh níos mó den léirmheas a léamh, as Béarla faraor, tá sé ar fáil sa New York Times